o de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase tuma bi bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nansarasan kalo seginnan utukalo bi y'o tile tan ani segin ye ka bɛn ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ san ma farafinkalo min n'o ye mawuludu kalo ye bi ale tile duuru ye jate la san kalo sabanan don hijira san ba kelen kɛmɛ naani ani bi naani ani segin san don dugaw de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakurubafɔ la bi kunnafoniw filɛ arasbati ale ni tata rozo n'u ka kiiri min n'o jaabi n'o bilalen tun bɛ ka kunungo kɔnɔ utukalo tile tan ani wolonwula o jaabiw bɔra kunungo ko san tan kaso o de dir'u ma ka tila ka min san saba o juru bɛ don u na kunnafoni ye ɲɛfɔlikow la wulikajɔ kɛbaaw banjagara ani duwanza o maraw la k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ yen dugutulakaw ka wulikajɔ barika bonya ni ka tɛm'u kan ka se ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin u ma kunnafoni ye ɲɛfɔlikow la maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka marifa ta ka waleyajugu ta ka ɲɛsin maaw ma ka tila k'o kala da diinɛ kunna yalima jihadi yɛrɛ ye mun de ye o jaabi bɛna minɛ ka bɔ alimami tarawele la kunnafoni ye ɲɛfɔliko la ɲɔnɔ mara kɔnɔ na an bɛ don min i ko bi cikɛlaw y'a yira k'a fɔ jamana bɛ angɛrɛ min n'o ye k'a subventionner n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana bɛ hakɛko dɔ ta a la k'a sɔrɔ cikɛla bɛ sɔrɔ k'a tɔ sara o min bɛ kɛ jamana fɛ k'a sɔrɔli kɔni kɛlen bɛ latakarila ye an bɛ don min i ko bi kunnafoni ye ɲɛfɔliko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw kan minnu bɛna las'aw ma balimakɛ n'aw denkɛ fɛ karamɔgɔ abudulayi kulubali ka fara burulayi sidibe ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ waleyajugu kɛbagaw ka wulikajɔ fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma maa minnu kɛlen bɛ ka marifa ta k'a fɔ ko f'u ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko wulikajɔw bɛ senna an bɛ don min i ko bi ka se k'u ɲini yɔrɔ ni yɔrɔ ka wulikajɔ ka taamaw nɔfɛ an ka jamana lakanabaaw bɛ k'o baara min sigi sen kan bi k'o kɛlen bɛ sɔrɔ ye yɔrɔ caman na bi maaw bɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ ka taa cogo min na n'a taara ten k'a bɛ fɔ tari tari waleyajugu kɛbaa ninnu u b'a la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma cogo min na ko gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ten yɔrɔ dɔw la u kɛlen bɛ mɛnɛmɛnɛ dingɛ n'u donna kɔnɔna na lakanabaaw b'a la ka wulikajɔw kɛ ni ka se k'u nɔbɔ masina maraw kɔnɔ ka taa se ɲɔnɔ maraw yɔrɔw caman ma bi ko kayi mara fana kɔnɔna na ko wulikajɔw barika bonyalen bɛ nin waati na ka ɲɛsin waleyajugu kɛbaaw ma jura ale bɛ tɛnɛnkun o bɛ mɔti fɛ wulikajɔ kɛra an ka lakanabaaw fɛ o yɔrɔw la ni ka se k'u ka daga dɔw filenkolonci k'u da kolonci o min kɛra k'u taara malimana ale dugu dɔw la ka taa dugu dɔw sigi k'a fɔ dugutigiw ni alimamiw ye k'olu nana yafa ɲini na dugulamaaw fɛ k'o sabu kɛ ko ko in tɔ man jan bilen ka sanga ni sigidala maa caman ka seereyakan di an ma k'u y'o kɛ dugu dɔw la ka tila ka bɔ o dugu la tuguni ka taa dugu wɛrɛw la tuguni ni kɔrɔfɔkan in ko alimami dɔ ani dugutigi dɔ o y'a yira k'a fɔ n'aw kɔni nana k'a fɔ an ma ko yafa ma se t'an ye de n'o tɛ k'a fɔ ko n'a ka gɛlɛya ser'an ma gɛlɛya de dan k'o sabu kɛ waati min na aw bɛ wulikajɔw kɛ ka na ka maaw musow bila ka taa ka finiw ko wajibi la ka tila ka wulikajɔw kɛ tuguni ka marifa ta maaw kama ka gɔɲɛ don cɛw la dutigi k'a bila sanga ni waati bɛ yɔliyɔliyɔli la a tɛ se ka foyi cɛn jalafo a ka denbaya la ko o caman kɛra u fɛ ka ɲɛsin maaw ma n'aw nana ko yafa se kɔni t'an ye n'o tɛ tiɲɛ la k'a kɛra gɛlɛyaba ye dɛ k'u tilala k'a yira ka fɔ ko ni ala sɔnna ma olu ka baara k'an bɛ domine ko bi ko ko ye kunda ma ja k'o y'a dɔw yɛrɛ ka kuma yɔrɔ dɔw la u bɛ ɲɔgɔn ta motow la ka t'o kumaw fɔ kuma tɛ dɔrɔn wulikajɔ minnu bɛ senna bi maa caman ka fɔ la ko ni nin wulikajɔ in de dili donna hali bi ko jamana mago bɛ basigi min na k'o bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kolosuma a bɛ bɔ kɔrɔn a bɛ bɔ tilebin se matɔ ala k'an ka jamana in k'a basigi n'an bɔra yen an ka jamana ko wulikajɔ kɛbaaw duwanza ani baɲangara mara la olu bɛ danbɔ yɔrɔ minnu na dugu dɔw be yen walejugu kɛbaa ninnu ye wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin yen ma u y'a daminɛ karidon ka na kunungo ntɛnɛn na ka taa donsow kɔ u ka yɔrɔw la donsow daga yɔrɔw la donsow be taa baara kɛ sufɛ ka t'u da ni dugu jɛra u be soli ka n'u ka yɔrɔw minɛ u fɔra donsow kɔ ka na yɔrɔw minɛ donsolakaw segira ka na tuma min na donsolakaw nana fo ka na s'u ka yɔrɔ la walejugu kɛbaa ninnu wulila sa kɔni k'u h'i ka donsow kan ko nka k'u ni donsow cɛ k'a gɛlɛyara kosɛbɛ walejugu kɛbaa ninnu k'u nana na cogo min na k'a ma tulotigɛ donsolakaw olu ye kuguninkaw ɲumanw ka goni ne k'o yɛlɛw kan k'o kɛra sababu ka se ka maa caman ko kasara nin na k'u bolola fɛn caman ka se k'o sɔrɔ donsow bɔra k'o baara minnu kɛ k'u tilala o kɔfɛ ka taa dugu wɛrɛw la donsow kɔni kɛra sababu ne y'a sɔrɔ ne ka se ka maa ninnu ka se ka jigin u kan kosɛbɛ ka caman bɛ ne k'u kasara u nin na yasa ka bɛle sera di an ma baɲagara mara kɔnɔna na jukɛli jigiba jukɛli jigiba an ye kunnafoni sɔrɔ ko k'a daminɛ kunasinigo kari la ka na kunungo ntɛnɛn na ko walejugu kɛbaaw ye wulikajɔ dɔw kɛ aw ka mara kɔnɔ na a kow kɛra cogo di monsieur kulubali n b'aw fo duwanza ani baɲagara frontière la kunasini dimanche don utikalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ maa jugu terorisiw u taara dugu saba duwanza mara de don duwanza ni baɲagara mara frontière de don dugu saba terroriste taara si danamasa cɛdenw u ka kan bɛ yɔrɔ minnu la ni su kora dozo bɛ taa so sɔgɔma u bɛna yɔrɔ sécuriser terroriste taara si yen nɔ depuis 7 heures u dogodogolen bɛ yen 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures selen terroriste u ye dozo ninnu koori ka muguci daminɛ danamasa cɛdenw minnu bɛ yen côté la ka daminɛ beni ta o gawuru ta o fo ka se jima ma nin dugu saba donsow ala y'a kɛ u fana parelen kun don koyi foyi ma maa si de sɔrɔ terorisiw ka mɔgɔ dɔw binna a laban yɛrɛ kɛra sutama ye ka boli ala y'a kɛ foyi ma donso sɔrɔ donso sera ka u repuse ka bɔ danamasa u ka kan bɛ yɔrɔ minnu la donso sera ka u repuse ka bɔ yen nɔ terorisiw bolila an bɔra kunasini u taara si beni donso ka kan la k'u bɛna mɔnɛ de bɔ ala y'a kɛ danamasa cɛden minnu bɛ yen nɔ u ye maa ninnu bunte foyi ma donsodenw sɔrɔ terorisiw bolila ka taa u bɔra yɔrɔ minnu la kulu dugumala la beni filɛ jimɛ filɛ fo ka se gawuru ma ninnu ye commune janweli région de baɲagara mais ninnu bi frontière la baɲagara ni duwanza région ni ɲɔgɔn cɛ sécurité tɛ yen n'i ye kɛɲɛ mara ta ka lajɛ terroriste u bɛ bɔ bogolotu kɔnɔ ka taa yen côté la kuma dɔ la u bɛ bɔ ka bɔ kɔna ka taa fo kɛɲɛ mara la ka bɔ kɔna ka taa fo duwanza kungo kɔnɔna bɛɛ terroriste de bɔnlen bɛ monsieur kulubali an ka laɲini kɔni mali donso kɛlɛkɛlaw bɛɛ ani mali militɛriw u bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na an fɛ moto jɔko de région de bayagara fo ka se région de duwanza ma terroriste ni moto baw hawjunuw fani ninnu de bɛ yala moto jɔko kuma kɔni an fɛ kɔni moto tɛ ka jɔ su fɛ terroriste b'a boli cogo min ka d'u ye tile fɛ u b'a boli cogo min ka di an kɔni bɛ eta wele eta ka na ka yɔrɔ sécuriser donso kɛlɛkɛlaw bɛ yen u bɛɛ ka jɛ ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ terroriste ka poste kɔrɔ ninnu kun bɛ yɔrɔ min na u ka taa sigi kunasini attaque kɛra fo ka se kuna attaque kɛra yɔrɔ minnu na an bɛ dugu wele ko jankaw sɔrɔsi kan kun bɛ yen ni kan nana yen secteur bɛɛ koro bɛ lafiya duwanza bɛ lafiya bayagara bɛ lafiya sɔrɔsiw ka segin u nɔ kɔrɔ la kan kɔrɔw fikɔ antɛni mandolu sɔrɔsiw ka pɔsi kun bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka t'u sigi u nɔ kɔrɔ la ni donso ni sɔrɔsiw jɛra an fɛ yen santiri kɔnɔna la kɔni kɛlɛ bɛ ban pewu nin tun ye jugɛli jigiba kan ye karamɔgɔ abudulayi ka kuma bara la binkanni wale tigilamaw u ye jatigɛ wale min kɛ ka bajangara mara la ani duwanza dancɛ la an bɛ duwawu de kɛ ala ka basigi ni kolosuma sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen ka sanga ni o jatigɛ wale kelenw ye olu bɛ ka marifa ta ko diinɛ kɛlɛ ka taa sɔrɔ diinɛ kɛlɛ tɛ yasa ka se ka ko pereperelatigɛ karamɔgɔ abdulayi ye ɲiningali kɛ imam tarawele la janɛgɛlakaw fɛ nin nɔ an k'a lamɛn anw tɛ nin dɔn diinɛ ka jaadi ye ala kira ma taa dugu si la fɔlɔ k'a bɛ taa dugu dɔ kɛlɛ f'a ka ci de bila ka taa o dugu la fɔlɔ ala fama yɛrɛ ma dugu si kɛlɛ f'a ka ciden ci aw ma a bɛ wale min na k'a k'o dabila n'aw banna o wale dabilali de ma sisan sa kɛlɛbolo bɛ se ka taa aw sɔrɔ yen n'o bɛ kɛ fɛnɛ sariya fɛnɛ kɔnɔna fɛnɛ la mɛ bi an bɛ mun ye denmisɛnnin san wolonwula u nana jadi kama ni dɔrɔgu t'a la ni denmisɛn san wolonwula u bɛ bila baara la donc i bɛna ye k'a fɔ hinɛ t'u dusu kɔnɔ u bɛ musow faga u bɛ denw faga a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na o tɛ jadi ye an b'u wele de ko bandiw bandiw de don janfanciw de don minnu ye faso janfa k'u yɛrɛ janfa an tɛ se k'u wele ko jadikɛlaw an b'u wele de ko bandiw don n'i ye misiri ci ka ban silamɛ jumɛn bɛ yen bilen silamɛ bɛ dɔn ni taamasiyɛn min ye o dɔ de ye misiri ye o n'a sɔrɔ ko e ta ye ala ko ye ala kira ko don misiri man ka ci e fɛ o e bɛ ka selilaw de faga minnu ko ko la ilaha illallah e bɛ k'olu de faga ala kira ka sahaba dɔ bɛ yen cɛ ko ko la ilaha illallah sahaba y'a kunkolo tigɛ ka bɔ a kan da la ala kira ɲɛ na k'e y'a faga mun kosɔn k'a ye la ilaha fɔ ko parce que k'a tɛ cɛ dusukun na k'a y'a fɔ a da de la a siranna saya ala kira k'e b'a dusukun na wa a faga kun ye mun ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ ye la ilaha fɔ ka ban o joli bɔnni kɛlen bɛ haramu de ye surtout misiri kɔnɔnama la an t'a jate jadi jadi kuma man ka fɔ a la komi u y'o wele u yɛrɛ la o ye nkalon kan de ye ɛ kalabanci bɛɛ bɛ t'i kɔ sɛmɛrɛ kɛ kuranɛ kɛ u bɛ taa aya dɔ ta ka na n'olu ye o aya jiginna kun jumɛn de kama fo o kun de ka dɔn n'o o kun dɔnna an bɛ se ka sinsin o yɔrɔ kan mɛ kuma min bɛ se ka ne aranze o fɛ tɛmɛtɔ n bɛ n gulo o la donc sariya tɛ minɛli kɛ n'o ye sariya dalu tacogo de b'a la kuranɛ kɔnɔ ani hadisa la n bɛ kumakan min ne aranze n bɛ o kumakan in ta ka na n'a ye aya bɛɛ n'a jigin kun don wa hadisa bɛɛ lajɛlen n'a kun don an bɛ ala taala de deli ala ka hakili ɲuman d'an ma ka dugawu kɛ aw yɛrɛ fana ye ala k'an dɛmɛ an ka hɛrɛ la sɔli ala muhamadu ala k'o dugawu minɛ nin tun ye imam tarawele ye janegela misiri dɔ alimami don maa minnu bɛ ka marifa ta k'u bɛ maaw kɛlɛ k'u jigi da k'olu bɛ k'a kɛ ni diinɛ de tɔgɔ ye u k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ma nin fɔ diinɛ ye hinɛ de ye diinɛ ye maaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na diinɛ ye makari de ye e ka marifa ta ka taa maa sɔrɔ a bɛ misiri kɔnɔna walima ka maa ye maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ ala yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ e kan ka taa o kasara ni na hakilila dɔ nɔfɛ wa n'u tilala u b'u sinsin kuranɛ de kan o min bɛ ka kɛ ko a k'a dɔn k'a fɔ ko kala dalen bɛ fɛn kunna k'a sɔrɔ u t'a dɔ ye maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ ala ka hakiliɲuman d'u ma n'an bɔra yen tata rose ale ni ras bath olu minɛnen bɛ kɛ ka kasoladen ye u ka kiiri baaraw kun sigira sen kan o kiiri min n'i y'a sɔrɔ o sigira sen kan an ka jamana kɔnɔna na kabini utukalo tile tan o jaabiw bɔra kununko n'o bɛnna utukalo tile tan ani wolonwula ma ras bath ale ni tata rose ko san tan kaso o bɛ di u ma u ye san saba kɛ ka ban wa san saba yɛrɛ juru de bɛ don u la o b'a yira k'a fɔ san naani u kaso tɔ ye u bɛna tila k'o kɛ o min kɛra jama kɔni bɔra sɔnni jaabi in diyɔrɔ la jamaba bɔra ni ka taa kununko ka taa kiiribulon yɛrɛ ka taa dalala ka taa jama kɔni jɔ fan bilalen dɔ fɛ u kɛlen bɛ ka sɛbɛn kɛ ka se k'a yira n'o ye tamasere ye haminanko min b'u la k'o sɛbɛn tamasere in sanfɛ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ras bath ko ka ani tata rose ko k'u ka labila u ka taa so o min tun ye jama ka hakilila ye kiiritigilamaw ni ko bɛ laban olu ka bolo kan olu ye jaabi kɔni bɔ k'a yira k'a fɔ nin baara ye k'a bɛna tɛmɛ nin cogo in na san tan kaso san saba kɛra wa san saba juru bɛ don o b'a yira k'a fɔ san naani kura o bɛna k'u fɛ kaso la nin bɛɛ lajɛlen jaabi binna ka ban maa min da u ka soronadonna n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ maître laji traoré baara in kɛra kɛcogo la ale ye kuma min fɔ an k'a lamɛn ras bath ni rokiya kun nɔminɛnen don ara wa ka kɛnɛ kɔnɔna na ko fɛngɛ bakuruba kun ye ɛɛ association de malfaiteurs en vue de porter atteinte au crédit de l'État à travers ses institutions k'an bɛ n bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka jamana ɛɛ institutions k'o yogoyaba kiiri fɔlɔ kun kɛra mais o kɛra fɛn wɛrɛ de kun kama ni n ko fɛn wɛrɛ o kun ye PV min ta k'a fɔ ko ɛɛ Ras Bath y'a fɔ ko Boubèye fagara o ta kɛra o ye Rokiya ka ko ko vi ko foyi tɛ ko kalan tɛ mali la foyi tɛ mali la o taa kɛra ye o ki bɛ kɛra ko mini kati la araraba siri lasesira orokiya kun ko a ye san kelen kaso ani miy kelen tun kɛ a mandi ye a bɛ kɔntu la mɛ u fila bɛ apri kɛ apl la bon minip fana ye apl kɛ nato ararabasita in na apl la ararabasikna kalo tan ni8egin kaso mais kalo 9 juru bɛ don a la rokiya o ta kɛra o nɔna bilara o ka condamnation min kɛra yafa kɛra o o condamnation effacera ka bɔ yen ɛɛ cour d'appel y'a jira k'a fɔ ko a ma fɛn kɛ min ni ɲangili ka kan o dossier kelen in papier kelen in PV kelen in de tara ka kɛ kiiri kura ye n'an filɛ o kiiri kɔnɔ bi o kiiri kura ye jumɛn ye ko a ni Ras Bath farala ɲɔgɔn kan ka waleya kɛ min bɛ se ka jamana ɛɛ yogoyaba o ye jumɛn ye ko Ras Bath ye rokiya wele a ka plateau kan K'a ka na kuma a ka vie chère ko in kan, a y'a wele siɲɛ 2, a siɲɛ 2 nan rokiya nana, o y'a sɔrɔ Ras Bath ye rokiya ka emission dɔ de lamɛn ka kɔrɔ, o diyar'a ye, a ye rokiya wele k'a fɔ aa i ye nin min kɛ vraiment i ka emission kun fisayara mais est ce que i bɛ se ka segin ka n'a fɔ an ka plateau kan bon o min kɛra, o de kɛra ko kura ye ko u ye fara ɲɔgɔn kan, k'u bɛ fɛ ka jamana yuguyaba, k'u ye bɛnkan kɛ, bɛnkan min b'a to u ye ŋaniya siri. k'a fɔ an bɛ nin ko in latigɛ bi pour que jamana ka yuguyaba o de nana ni nin ye procureur ko ko ka san tan kaso d'a ma ɛɛ mais ko rokiya ta la ko ka san tan kaso di ko mais ko ka san duuru juru don a la ɛɛ Ras Bath ta ko ka san tan ferme d'o ma bi an kɔni sigilen bɛ an kɔni kun hakili latigɛlen don procureur min ye ɛɛ faso ɛɛ dɛmɛbaga ye C'est-à-dire qui est le protecteur de l'ordre public n'o ko ko rokiya ni san tan ko san duuru kan ka juru don a la k'a ka kan ka labila san duuru tɛmɛnen kɔfɛ bon moi je pense que ale kan ka se k'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Ras Bath ko ka san tan ko k'o maintenir kiri nana kɛ ko ka san tan d'u bɛɛ ma bɛɛ ma ko ka san saba bɔ a la k'o juru bɛ don u la olu ye san saba yɛrɛ kɛ ka kɔrɔ n'an ye calcul kɛ sisan an b'a ye k'a fɔ n'o san saba bɔra a la ka san saba min kɛra k'o fana bɔra a la en principe u kan ka san naani de kɛ kaso la tuguni anw kɔni avokaw ye ayiwa anw fana ka sariyaw ka gɛlɛn dɔɔnin ne ni Jawoye an ni rokiya ni Ras Bath an ye concerter pour que k'a lajɛ n'an bɛ pourvoi kɛ o kɔni kun y'an ka latigɛ fɔlɔ ye mais kɔmi anw kelen anw fana ka fɛnw bɛ yen nin nɔn avokaw la ni min bɛ min ɲɛ tableau la Bonya b'o kan ɔ an bɛ ci lase Ras Bath fa ma o yɛrɛ fana ye avoka ye o tun bɛ dossier la an b'a lase Kasum Tapo ma an ka bâtonnier kɔrɔ don o fana o tun bɛ dossier la Jawoye n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ jɛ sisan ni hakiina min sɔrɔla an b'o hakiina waleya donc an ni an ka clients mana jɛ min kan an b'o waleya pour le moment tile saba de b'an bolo soixante-douze heures de b'an bolo pour que ka se ka pourvoi in kɛ an kɔni b'o de kun nin tun ye maître Laji tarawele kan ye ka ɲɛfɔli kan ye soronnadonna don mohamɛd yusuf batili na an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Ras Bath fo ka taa se tanti rose o ma o ye ka a ye ɲɛfɔli kan ye u ka kiri kɛ cogoyaw kan o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma kɛ a fura ye n'an bɔra ye maa dɔw kɛn bɛ ka an balima lujuratɔw kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye ka t'a sɔrɔ bolokɔfɛfɛnw tɛ yaasa ka se ka ko pereperelatigɛ y'a bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko kan maa lujuratɔ caman bɛ yen u t'u yɛrɛ ye hɛrɛ la ni u ka lujura ye a kun ka ca a kun dɔ ye mɔgɔw bɛ a fɔ ni lujuratɔw bɛ k'u ka hɛrɛw ɲini e, n'u bɛ fɛ k'u ka hɛrɛw ɲini maa caman b'a fɔ ko e lujura min b'i la o t'a to i ka nin kɛ an tɛn'a to i ka nin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na somɔgɔ kunda mɔgɔ caman ka yeta ye k'a fɔ misali la n'i ye lujuratɔw bila ka tulonkɛ kɛ tɔw fɛ u bɛ se k'u yɛrɛ bana mɔgɔ caman ka yetaw la n'i ye hali u bila somɔgɔ kunda ka taa u ka baara degi ka kɛ sudɛre walima meniziye walima bololabaara wɛrɛ o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma an bɛ min fɔ o yɔrɔ la maa si tɛ n'i tɛ fɛn degi k'a fɔ ko kɔlɔlɔ tɛ s'i ma o kɛra lujuratɔ ye o o ma kɛ lujuratɔ ye o baara dege o baara degi kɔlɔlɔ bɛ se k'i sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fana maa lujuratɔw minnu b'a fɛ ka kɛ sifinw ka tulonkɛyɔrɔw la walasa ka nisɔndiya lase u yɛrɛ ma mɔgɔ caman bɛ a fɔ ko a est-ce que i kan ka taa nin tulonkɛyɔrɔ ninnu ni ɲɛnajɛyɔrɔ ninnu na parce que eh, lujuratɔ ka taa ɲɛnajɛ kɛ eh, caman b'a ye k'a fɔ ayi lujuratɔ cɛ man ɲi o yɔrɔ ninnu na eh, olu ye misaliya dama dama ye an ye misaliya ta min kan fo ka taa se maa lujuratɔ minnu yɛrɛ ni ala ye garisigɛ d'u ma ni u ye foroba baaraw sɔrɔ caman b'a ye k'a fɔ lujuratɔw kɔni misiyɔn bɛ misiyɔn na lujuratɔw man ka ye a la walima lujuratɔw sen man ka don a la k'a sababuya kɛ u ka lujuraw ye nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ min fɔ lujuratɔw yɛrɛ ye walasa i k'i yɛrɛ i ka i k'i yɛrɛ ye hɛrɛ la i ka diɲɛnatigɛ la n'i ka lujura ye fɛn damadama bɛ yen f'i k'i tulo ci o kan o ye mɔgɔw ka yetaw ye ka kɛɲɛ ni lujura min b'i la e de kan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko i ni mɔgɔw bɛɛ ye kelen hali n'a sɔrɔ caman tɛ sɔn ka fara o kan i kan ka a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko i ye mɔgɔninfin de ye i fana mako bɛ diɲɛnatigɛ de la ka i ka diɲɛnatigɛ tɔpɔtɔ k'i ka diɲɛnatigɛ kɛ a kɛcogoya la walasa eh, ka kɛ dɔw ma siniɲɛsigi ye n'i ka lujura ye barisabula i ye mɔgɔninfin de ye nin tun ye yaya tarawele nin tun y'ale kan ye lojuratɔw ka faraɲɔgɔnkan kulu ka kunnafoni lasela don kuma tɛ dɔwɛrɛ ye lojura kana a to an ka ɲɔgɔn kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye lojura ye tiɲɛ ye ala de y'a di wa lojura tɛ maa min na e ye maa ye cogo min na a bɛ maa min na o fana ye maa ye ten an k'a dɔn k'a fɔ ala ye an da ka dɔ kɛ lujuratɔ ye dɔ bɛ o ma lujura sɔrɔ e min ma lujura sɔrɔ e kana ɲugun lujuratɔw la o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyaliko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen angɛrɛ o ye sumaw taalan ye n'o ye i k'a dɔn a fɔ tubabu nɔgɔ ye o min bɛ kɛ sumaw kɔrɔ malosɛnɛnaw y'a yira k'a fɔ an bɛ don min i ko bi k'a sɔrɔli kɔni gɛlɛyalen bɛ sanko jamana bɛ fɛn min ta n'o ye k'a fɔ k'a sɔngɔ ale b'a tilankɛ ta cikɛlaw ye n'o ye sivansiyɔn ye o min bɛ kɛ k'a kɔni kɛlen bɛ bi jamana yɛrɛ b'a kɛ nka k'a kɛli kɔni a sen sumayalen bɛ dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ jamana ye i ta yɛrɛ kumaw fɔ ka tila ka baaraw sigi sen kan nka k'olu tɛ ka angɛrɛ ye angɛrɛ dira maa minnu ma n'i y'a sɔrɔ n'o ye jago mɔgɔbatigiw ye n'olu kan ka se ka angɛrɛw bila magasanw kɔnɔna i bɛ papiye minɛ n'i ka se ka t'i ka angɛrɛ ta ko angɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ɲɔnɔ mara kɔnɔ bɛ yen yaasa ka nin bɛrɛtigɛ di a ma ɲɔnɔka dɔ bɛ yen gɛlɛya m'u sɔrɔ cogo min na an k'a lamɛn ne tɔgɔ abulayi danbɛlɛ ka bɔ ɲɔnɔ o y'an ngolobala an ye sɛnɛkɛlaw de an kɔni kamana gɔnna jamana ko in na angɛrɛ sivansiyɔn san o san a bɛ fɔ tɔnɔ an tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la hali bi anw zolila ka taa ngolo don olu ko n'angɛrɛ ma na olu tɛ papiye dilan salon o ta ko kosɔn tɔ bɛ nɔ ɲɛma fow la ko n'a fɔra olu ka papiye dilan sisan ka sɔrɔ angɛrɛw ma ye u y'a dɔ ye baara ye an kɔni kamanaganna jamana ko in na a bɛ fɔ ko subvention ni angɛrɛ tɛ maa minnu bolo u ka mako bɔ fɛn na u k'a kɛ min bɛ se fɛn in na ye an kamanaganna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de anw sɛnɛkɛlaw zone wolowula a si tɛ ko min ye angɛrɛ sɔrɔ kosɔn ko bɔrɛ o bɔrɛ wɔɔrɔ kɛmɛ dasi dɔ papiye dilan dɛ mɛ san o san si ko kelen ye nɛgɛ ta ganga la ye nɛgɛ bila ganga la an b'a ɲini asimi fɛ ala n'a kira kama mɛ abdulayi mayiga u ka wuli k'u jɔ ɲɔntɛ sɛnɛkɛlaw angɛrɛ tɛ yen ko k'u ye angɛrɛ marché di maa minnu ma angɛrɛ kelen tɛ yen an ma angɛrɛ foyi ye u bolo angɛrɛ tɛ magasin na an kamanaganna u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka wuli k'u jɔ ɲɔntɛ baara tiɲɛna dɛ n'i y'a mɛn jamana dunkafa don ni dunkafa ye jamana jamana labɔ hɛrɛ de bɛ na mɛ san tɛ kan mɔgɔ jigi ye malo kelen min n'a fɔra angɛrɛ ko kɛmɛ psi pasa ye anw bɛ degun de la a gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ faamaw de nɔ don e tɛ se ka marché di maa ma k'o ma na ni fɛn ma o si k'o lajɛ ni o ka angɛrɛ bɛ magasin la ko marché dira mɔgɔ min ma angɛrɛ t'u ka magasin na ɲɔnɔn yɛrɛ ko kosɔn dilanna lundi tɛmɛnen angɛrɛ ma sɔrɔ molodo olu ko k'olu t'a dilan ko fo angɛrɛ ka taa magasin na angɛrɛ kelen ka haramuya magasin na an ye mun de kɛ jamana in de la dɛ u k'a fɔ anw sɛnɛkɛlaw pour que an k'an ta n'a bila dɔn malo dɔw sɔɔni olu bɛ don kɔnɔ na angɛrɛ sɔrɔ tɛ ka k'u la malo ma san malo wari minnu dara k'an ye malo juru don o wari ma sɔrɔ fɔlɔ n'a fɔra angɛrɛ ko nana don a la tuma na an b'a kɛ cogo di faamaw n'u ma wuli k'u jɔ baara tiɲɛna dɛ u bɛ ka fɛn an b'a ye tele la ka t'o da président ɲɛ k'u ye nin kɛ a si ma kɛ a bɛ zone wolowula in bɛɛ ta k'a lajɛ n'a ye angɛrɛ ye a tɛ yen sugu prix ye waa duuru waa duuru ni kɛmɛ Angɛrɛ bɔrɛ kelen malo jiginna ɲinɛ malo ma tɛmɛ bi wɔɔrɔ bi duuru kan an b'a kɛ cogo di n'a fɔra ko faantanw jigi ye angɛrɛ ni min ye n'o ye kosɔn ko jamana y'o subventionner o bɔrɛ k'o ye waa saba saba ye o yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ tuma na an bɛ mun de kɛ Assimi n'a ka jama an b'a ɲini u fɛ Ala n'a kira kama u k'u kɔfilɛ fɛn min bɛ ka taa k'u ye a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔko de la u k'u kɔfilɛ cikɛlaw la ɲɔntɛ tant que ni cikɛla ma lafiya jamana tɛ lafiya nin tun ye abdulayi danbɛlɛ kan ye ka ɲɛfɔli k'an ye degun min bɛ sɛnɛkɛlaw kan ofisi kɔnɔna na ɲɔnɔnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la angɛrɛko binakun kan n'an bɔra yen garaba jalo mansinmafɛn minnu ni olu bɛ sarizeli kɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ moto fɔɔ ka taa se mɔbiliw ma garaba jalo a ye ɲɛfɔli k'an ye a nafaw kan an ka jɛ an k'a lamɛn kuranko gɛlɛya nana ni tɛkinoloji yɛlɛmani ye ka ka ɲɛsin soit tile ma ou bien fɔɲɔ ma ka ɲɛsin tile ma ye eh, ka santarale solɛriw créer production bɛ kɛ bateriw bɛ charger ou bien a bɛ injecter directement dans le réseau o y'a fɔlɔ ye filanan fana n'i y'a lajɛ santarale eoliyeniw fana développé nin bi kosɛbɛ minnu bɛ ka production kɛ a kɛra afiriki ye o a kɛra europe o a kɛra asie o a kɛra amerique ye o o résultatw ye ninnu ɲɛ de la fɛn tɛ min ye fɛn dogolen bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛkan ko de don maintenant n'e nana ta k'a lajɛ i bɛna sɔrɔ a bɛɛ ye avantage de ye parce que a production na mankan t'a la a tɛna sisi wuli k'a fɔ k'a bɛ eh, yɔrɔ dɔ datugu ou bien ko sisi wulitɔ bɛna gazi dɔ rejete nature la o t'a la vidange ko kuma t'a la ko tulu nɔgɔ bɛna bɔn mɔgɔw kan avantage dan de don quoi énergie verte mana formule fɛn o fɛn sɔrɔ n bɛ se k'i mago ɲa o de bɛ laban parce que ne nana n'a ta k'a lajɛ bi carburant ko la a ma nɔgɔ gasoil bɛ yɛlɛ don o don ka taa lubrifiant fana bɛ gɛlɛya fɛ ka taa diɲɛ bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko kuranko laban kɔni ye énergie verte de ye a kɛra centrale éolienne ou bien centrale solaire o n'a ɲɔgɔnnaw n'i nana lajɛ bi anw fɛ yan moto na sugu bɛɛ dɔ bɛ yen min bɛ boli bateri la nɛgɛsow bɛ yen min bɛ boli bateri la mɔbiliw bɛ yen min bɛ boli bateri la a mana kɛ mɔbili na sugu o na sugu ye expérience kura b'an fɛ yan camion bɛnniw bɛ bamakɔ yan bi entreprisew bolo minnu bɛ boli uniquement bateri kan très silencieux mankan tɛ yen quoi vraiment k'a fɔ ko étude minnu kɛra k'a yira k'a fɔ ko kuranko bɛ laban tile de la ou bien fuɲɔ la o ye temps ye quoi n'i nana na o côté fana bɔ yen usine bɛ bamakɔ yan bi a bɛ se usine saba ɲɔgɔnna ma minnu bɛ ka baara kɛ uniquement tile kan ni dugu jɛra tile bɛ bɔ u b'u ka planning kɛ k'u ka production kɛ ka bɛn ni tile ye ni tile banna fana u bɛ baara jɔ expérience caman b'an fɛ bamakɔ yan bi mɔgɔ tɛ se ka minnu sɔsɔ o n'a ɲɔgɔnna bɛ diɲɛ yɔrɔ caman

n'o magayani don ka se ka u falen ni e, minnu kari n'u fana ka se entretien suivi ka kɛ ko nin ka kɛ ko ye min bɛ se ka bɛɛ lafiya quoi nin tun ye garaba jalo ni tuyali ka ye n'ale ye kuran baarakɛla ye kuran ɲɛdɔnba don an ka jamana kɔnɔ bi bolimafɛn dɔw b'a la ka boli an ka jamana kɔnɔ na bi minnu b'a la ka boli n'a dɔw bɛ charger ka tila ka baaraw kɛ o dɔ ye bi mɔbili kuramaw bɛ yen bi moto kuramaw bɛ yen bi yalima olu nafa ye mun ye ani mun don nataw kɔnɔna na n'o bɛna se ka caya an ka jamana kɔnɔ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na n'a bɛ ka na an ka jamana kɔnɔna na ala k'a kɛ nafa sɔrɔ sira ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen min ye jɛkulu dɔ ye n'olu bɛ wele ko association dɛmɛ sutura bulonba olu ye fara ɲɔgɔn kɛ denmisɛnninw ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma denmisɛnninw bɛ se ka kɛnɛya cogo di denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka se k'u dɛmɛɲɔgɔnyaw kɛ u bɔra ni ka se k'u baaraw sigi sen kan a sen fɛ min y'a ko ɲɛmaa ye mariam sangara ye kuma min fɔ an k'a lamɛn an ye nin hakilina in sɔrɔ hinɛ ni makari min b'an dusukun na ka d'a kan asosiyasɔn ka ca mais bɛɛ n'i ka baara taabolo don an ka hakilina in a bazelen don kɛrɛnkɛrɛnna banabaatɔw de kan i n'a fɔ denmisɛni minnu bɛ yen ni bana b'u la bana minnu ma sidɔn kosɛbɛ donc olu ka kan ka kine terapi kɛ wagati kuntaga jan kɔnɔ dɔw wɛrɛ b'a kɛ fɔɔ ka t'a fɔ ko ala ka wagati ser'u ma tuma min donc an ka hakilina yɛrɛ an y'a ta o de kama bon a laɲini ye den banabatɔ bɛ mansa minnu bolo u ka bɔ u k'u hakili t'u ka denmisɛnninw na u kana maloya ni denmisɛnnin ninnu ye an bɛ welewelema bila fana an dɛmɛbagaw ma anw ka dɛmɛ fɛn fɛn n'an b'a kɛ an ti réseau fɛ kosɛbɛ k'an yɛrɛ yira walima k'an ka banabatɔw yira o yɛrɛ de asosiyasɔn tɔgɔ ye dɛmɛ ni sutura bulonba fɛn fɛn bɛ kɛ sutura la bulon kɔnɔ ani dɛmɛ minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ an ni ala de cɛ nin tun ye mariyamu sangare kan ye hinɛ ni makari min bɛ u dusukun na ka ɲɛsin denmisɛnw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hakilina ninnu caya a kɛnɛ kan sɛk fantamadi a ye ɲɛfɔli kɛ an ka jɛ an k'a lamɛn jɛkulu sigikan bɛ a tɔgɔ yɛrɛ b'o fɔ n'a fɔra ko dɛmɛ ani sutura o bulonda o bɛ mun fɔ hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲa ɲɔgɔn ma foyi tɛ ɲa ma bɔ et puis a sutura kɔnɔ bonya kɔnɔ o de ka ɲi kuwa se tɛ minnu ye lujuratɔw a basi y'o ye an bɛ dɛmɛ ɲini k'olu de dɛmɛ ala kama o association in dayɛlɛlen bɛ bɛɛ bɛɛ donc o de tun don k'o fɔ donc k'aw yɛrɛ fo k'aw barika da n'i y'a mɛn dɔnna diɲɛ de ye k'aw wale ɲuman dɔn vraiment nin tun ye sɛki fantamadi kamara nin tun y'ale kan ye kulu in madon kuma tɛ dɔrɛ ye u ka nin wulikajɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw olu bɛ se ka jɔ ko la cogo min na denmisɛnninya ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ fɛn latopotolen o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw ni ka ninnu caya n'an bɔra yen jikankurun o ye fɛnba ye anw ka jamana kɔnɔna na kabini lawale yiri k'a labɛn k'a kɛ fɛnba ye ni ka se k'a bila ji sanfɛla la jikankurun a dilabaw kabini lawale nin mecɛ kɔrɔba ye seko ni dɔnko kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na yalima nin dilabaw gɛlɛya jumɛn de b'u la a dilali kunun ko ni bi danfara ye mun ye min ye kurun dilala dɔ ye n'ale mɛnna a la ka muso furu a la ka den sɔrɔ a la ka tila ka yɔrɔw jɔ a la n'i y'a sɔrɔ o ye seku tanbura ye ale b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn a bɛ san bi saba ni san duuru bɔ ne yɛrɛ bɛ kulun dilan kɛ yan nɔ depi ni kulun dimension ka dɔgɔ wagati min na kulun bonya an bɛ ka minnu dilan sisan nɔ kulun bonya tun tɛ nin bɔ fɔlɔ mɛ sisan nɔ i b'a dɔn ni baara bɛ ka évoluer ka taga a fɛ tiɲɛ fɛnɛ de bɛ bɔ kulun ninnu na wa tiɲɛ bɔyɔrɔ fɛnɛ janyana bɔn o de y'a to kulun ninnu fɛnɛ nana bonya fɔɔ ka tɛna se nin état ma kuwa an donna 3 mɛtiri kɔnɔna la dɔw bɛ 3 mɛtiri dilan dɔw bɛ 3 mɛtiri 50 dilan dɔw bɛ 3 mɛtiri 80 yɛrɛ dilan a bɛ dépend dɔrɔn ni i ka kiliyan nana n'a bɛ kulun bonya hakɛ min fɛ i n'a bɛ disikite o kan ni aw bɛnna piri la dɔrɔn e bɛ baara kɛ fɔlɔ baara ani sisan baara diferansi min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan kulun kɔni bonyana u wari cayara mɛ fɔlɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ yiri ka nɔgɔ kosɛbɛ an bɛ yiri min kɛ kulun na o y'a sɔrɔ yiri sɔngɔ ka nɔgɔ yiri kilo tun ye dɔrɔmɛ mugan ni duuru ye i tun b'o kulun dilan k'o feere waa kɛmɛ o kulun na i tun bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o la bibi in na kulun in piri sera an bɛ kulun minnu dilan bibi in na miliyɔn kelen ani waa kɛmɛ dɔw ye miliyɔn kelen ani waa kɛmɛ ni waa bi duuru ye dɔw ye miliyɔn kelen ani waa kɛmɛ ni mugan ye mɛ sisan nɔ kɔni tɔnɔ bɛrɛ tɛ ka sɔrɔ dɛ a wari kɔni cayara mɛ tɔnɔ bɛrɛ tɛ ka sɔrɔ an ye dɔɔnin sɔrɔ a la i ye muso furu baara o baara la denw sɔrɔ a la ka tila tuguni ka i siyɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ i ye dɔɔnin sɔrɔ kulundilan kɔni mecɛ ɲɛnɛma de don nin tun ye seku tanbura kan ye o kɔfɛ isa sakɔ ale fana ye seereya dɔw di an ka jɛ an k'a lamɛn u bɛ kulundilan na ça fait san bi saba depi an donna kulundilan na fo ka n'a bila bi la gɛlɛyaba min b'an ka kulundilan na o ye yiriko ye kɔ an bɛ yiri min yɛrɛ kɛ ka kulun dilan bɔn yiri ninnu bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan mali la bɔn a bɛ bɔ kɛɲɛba mara ninnu kayi mara ninnu kɔ a nɛmu an ka yiri belebelebaw bɛ bɔ yen an bɛ yiri min baara a yiri ka ca dɔɔni jala b'a la tali b'a la lɛnkɛ b'a la sɔ b'a la ani genu kulun bɛ baara n'o yiri ninnu de komi an ye ko in sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba de bolo donc an ma taa don parantiya la yɔrɔ wɛrɛ an ye baara in kalan an ka cɛkɔrɔba de bolo bon wagati ninnu na an bɛ baara daminɛ cɛkɔrɔba bolo wagati minnu na o wagati n'i tun ye kulun fila dilan mɔgɔw ye i bɛ se ka kulun kelen dilan i yɛrɛ ye o wagati y'a sɔrɔ kow ka nɔgɔ o y'a sɔrɔ yiri kow ka nɔgɔ donc an ye muso furu a kɔnɔ ka denbayaw fɔnde a kɔnɔ ka paranti caman fɔnde baara in kɔnɔ grâce à kulundan yɛrɛ fɛn fɛn b'an bolo bi a bɛɛ sɔrɔla kurundilan in la nin tun ye isa sako ni tuyali kan ye minnu bɛ n'olu ye kurundilan yɛrɛ n'olu y'a karamɔgɔlakaw ye min y'u ka degeden dɔ ye ale yɛrɛ m'a ka nisɔndiya dogo kurundilan ye mun ye n'o ye isa ye ale fana ye kuma min fɔ an k'a lamɛn nin ye dɛsɛlan ye dɔw b'a fɔ ma ko daba donc an b'a kɛ ka dabakala ni kulun na san nɔ an b'a fɔ nin ma ko dabakala n bɛ k'ale kɔnɔna de dɛsɛ yiri dɔ bɛ yen san nɔ o kan ka genge a kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko kɔnɔsɛ ale yiri ni nin yiri a bɛɛ bonya kelen donc o de bɛ genge nin kɔnɔ san a bɛ kulun minɛ a b'a jija o b'a to kulun tɛ lamaga quoi même temps mɔgɔw b'u tɔgɔma fɛn min sanfɛ n'o ye karibini o fana bɛ genge o sanfɛ n'o kɛra kulun in bɛ ja kulun tɛ lamagamaga quoi an b'o o baara de daminɛ la tantôt quoi nin y'o baara daminɛ de sa ne yɛrɛ de kulun dilan donc depuis a soubassement depuis dugumala n y'a bɛɛ dilan ka kɛrɛ nin monte o donc san kɛrɛ monteli banna n bɛna kɔnɔna fana la san après ne ye kɔnɔna kɛ o la n bɛ finition kɛ o la k'a jɔ a kɛrɛ kan ka dugumala wo nin k'o datugu ne bɛ kulun na an san segin pour le moment halisa an bɛ kalan kɔnɔ a la quoi parce que n tɛ se k'a fɔ sisan ko n kɛra o patɔrɔnya kɔnɔ halisa an bɛ kalan na kɔnɔ sisan nɔ alhamdulilayi an filɛ bolo min kan sisan nɔ a kɔnɔ bon n bɛ ka musaka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la quoi n tɛ se k'a fɔ ko n kɛra fɛn y'a la sa nka alhamdulilayi n bɛ ala fo n bɛ ka ko caman ɲɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi. nin ye isa tarawele kan ye ka ɲɛfɔli kɛ n'a y'a sɔrɔ kurun dilan kalanden dɔ don an be duwawu de kɛ ala ka nin hakilina nunu caya n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ musoba dɔ ni o be tali kɛ aminata a n'a balimamuso olu jɛnna ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka dala dumuni dɔ dilan denmisɛnw kama ni u b'a wele ko wuri an be jɛn ka aminata lamɛn a bena ɲɛfɔli kɛ an ye a nafa a be nafa min lase den ma an ka jɛn k'a lamɛn ne ni n dɔgɔnin jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka cakɛda dayɛlɛ cakɛda min bɛ baara kɛ suman bayɛlɛmali la ka kɛ balomugu ye n'a bɛ fɔ ko wirimugu walima farine infantile an ka wiri ninnu a bɛ di den ma k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ la mais bɛɛ de dama ka k'a la quoi en fait an tɛ feere dɔrɔn kɛ an ka réseaux sociaux kan n bɛ appuyer nin yɔrɔ in kan denbatigiw mako bɛ bilasirali la kosɛbɛ an y'o degun de denbatigiw kan an nana o degun de bɔ u kan an tɛ wiri dɔrɔn feere ne yɛrɛ ye denbatigi ye ne b'a dɔn min bɛ denbatigiya kɔnɔ a ka gɛlɛn bilasirali an mako b'a la kosɛbɛ o de kama an ye plaidoyer yɛrɛ sigi an ka compte n'a bɛ fɔ ko réseaux sociaux surtout tiktok kan kosɛbɛ an bɛ kuma den ni masa ka kɛnɛya kan yen an bɛ kuma den ni masa baloko ɲuman kan yen an bɛ conseilw di an bɛ astuces di denbatigiw ma an b'a fɛ ka kɛ cakɛda ye cakɛda min bɛ na degun bɔ denbatigi bɛɛ kan mali dɔrɔn tɛ dɛ hali mali kɔ kan taalen ɲɛfɛ o bɛɛ kɔfɛ fana volet social fana bɛ an bolo o volet social tɛ dɔwɛrɛ an ye cakɛda ye an bɛ feere kɛ pour que ka wari sɔrɔ mais an tɛ se ka cakɛda fana dayɛlɛ ten k'a kɛ wari minɛli dɔrɔn dɔrɔn cakɛda o cakɛda f'i ka volet social bila i ka baara la n'a bɛ fɔ ko RSE an nana ni o de an y'an sigi ka miiri ne ni n dɔgɔnin ye an bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don o côté la an bɛ mɔgɔw wele hali an yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ to ka participer a parrainage la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ an bɛ mɔgɔw wele u ka dɛmɛ don denw ma walima famiw n'a bɛ fɔ ko duw ma walima kabila kɔnɔ an bɛ welewelekan de lase bɛɛ ma cɛ fara muso kan fɛn fɛn bɛ se ka ɲa den wɛrɛw ma an bɛ foli lase olu ma u ka to ka wari ci n'u ye wari ci k'a fɔ k'an bɛ boli ni wari ye non an ka entreprise dayɛlɛlen don a enregistrelen don API la mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ wari ci k'i bɛ fɛ ka parrainage de kɛ an bɛ a wari minɛ mais an ka paquet an ka wuri paquet yɛrɛ ye kɛmɛ saba de trois cents grammes denmisɛnninw b'a min cogo min na mɔgɔkɔrɔbaw b'a min ten cogo la mais ni wari cira sisan nɔ an bɛ gɛrɛ ONG la an bɛ gɛrɛ a denmara yɔrɔ la an bɛ taga duw kɔnɔ cogoyaba tɛ du minnu kɔnɔ wa baloko dɛsɛ bɛ denmisɛnnin minnu na an bɛ gɛrɛ olu masalamɔgɔw la ka taga wuri di olu ma gratuitement den bɛɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ an ka wuri in na baara bɛ gɛlɛya b'a la pour le moment a bɛ bɔ mais mɔgɔw de b'a san ka taga n'a ye ni mɔgɔw sera k'an dɛmɛ an ka se k'an ka produit certifier a bɛ diya an ye kosɛbɛ an t'an ka sumanw ta an t'a san sugu la an ni coopérative de bɛ bɛn a kan kaba ni saɲɔ ninnu an b'a ta région saba la tuma dɔw la an b'a ta pour que an ka se ka an ka bɔrɔw sɔrɔ a saison na voilà n'a saison bɛ yen nɔ a bɛ bɔ village la ka na olu village dɔw ye i n'a fɔ segu mara la sikaso mara la ani kulukoro mara la weleweleda min bɛ n bolo ka lase bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri cɛsiri de bɛ mali jɔ cɛsiri de bɛ faso jɔ ni ne ye nin feere e ka nin feere e yɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka nin feere i b'a ye bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ i kɛra bolola baarakɛla i kɛra fɛn fɛn bɛɛ ka wuli nin tun ye aminata tarawele ye nin tun ye ale kan ye olu ka faraɲɔgɔnkan tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko bolonkɔninden kelen u tɛ se ka bɛlɛ ta ka wulikajɔw kɛ du kɔnɔna na n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka nin kɛ bɛɛ n'i ka kɛta ka wulikajɔw kɛ ni ka se ka denw ka dumuni min n'o ye wuri ye ka se k'o sigi sen kan wa a lakananen fana k'a daminɛ a dilayɔrɔ la fo ka na se denw ma o y'u ka wulikajɔ kunba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔn hakililaw ni ko ninnu caya n'an bɔra yen hali bi an ni tarawelelakaw bɛ to ɲɔgɔn bolo ko n'i y'a mɛn den ka to lɔgɔmɛ suko fila kan o y'a sɔrɔ i ma belebele jamanjan de tigɛ nka ni sen na ta o ye kɛnɛya bunakun ye maa minnu bɛ n'olu bɛ taa taamaw la pikiri min la n'o bɛ wele ko vaccination o vaccin bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo di sango banantu kɔrɔ bana ninnu a pikiriw olu bɛ kɛ kɛcogo jumɛn de la ani pikiri yɛrɛ kun jumɛn de b'a la kɛcogo ani maaw kan ka se k'a kɛ kɛcogo jumɛn de la banantu kɔrɔ la umu tarawele ale ye kɛnɛya tigilama ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an ka baara ɲɛsinnen don minnu bɛ voyager ka bɔ mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la jagoya don vaccin dɔw bɛ yen u kan ka kɛ voyage kɛla la o vaccin ye vaccin fila ye vaccin fɔlɔ an b'o wele ko kanjabana o b'a wele méningite o vaccin de bɛ kɛ voyage kɛlaw la o vaccin a hakɛ mana kɛ farikolo la a bɛ wagati hakɛ mun ta o ye san saba de vaccin filanan o ye sayi jama bana ye o sayi jama vaccin an b'o fana kɛ voyage kɛlaw la jusqu'à présent banakisɛ in bɛ an ka jamana kɔnɔna na vaccin ninnu kɛ kun ye pour que ka banakisɛ kɛlɛ i mana taa jamana wɛrɛ la i kana taa ni bana in ye yen nɔ o fana vaccin mana k'i la o wagati fana bɛ bɛn fo san tan kɔfɛ i bɛ se ka vaccin wɛrɛ kɛ mais an b'a ye jamana wɛrɛ kɔnɔ vaccin mana kɛ i b'i ka diɲɛnatigɛ tɔ bɛ kɛnɛ o y'a bannen minnu bɛ taa hiji la olu sen bɛ vaccination na a bɛɛ ye taamadenw ye mais hijiden ta dɔw faralen don vaccin kan an b'a fɔ hali formation na minnu bɛna banatu kɔlɔ bɛ taa voyage wɛrɛw la u ka na n'o carnet kɔrɔ ye an b'o carnet kɔrɔ de lajɛ n'an ye date ninnu lajɛ la vaccin fila minnu bɛ kɛ banatu kɔlɔ la mais hiji ta vaccin wɛrɛ min bɛ far'o kan o ye vaccin fila wɛrɛ ye o fila wɛrɛ in de ye mura vaccin ani kɔnɔboli parce que a bɛ taa don jama mun na o fanga ka bon an b'o fana vaccin di direction générale fana b'a permettre an ma an bɛ taa maison de hadj la an bɛ hijidenw bɛɛ ta yen nɔ an tɛ kɔlɔlɔ kɔni sɔrɔ a la centre international de vaccination yɔrɔ kelen de don région kan région dɔw bɛ yen olu bɛ vaccin minɛ an bolo parce que a kɛkun ye a bɛ sécuriser ka carte de sécuriser hali carte sécuriser la i b'a sɔrɔ fraude ka ca frontière la an ka signature déposélen don frontière la c'est pour que dɔ ka bɔ fraude la dɔɔni région minnu fana bɛna u ka vaccin minɛ an bɛ carnet in fana kelen de d'u ma parce que signature kelen de b'o carnet kan an ni région caman bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que voyage ko ka nɔgɔya passager yɛrɛ bolo parce que i bɛ bɔ i ka région na ka tila ka na yan rang fana minɛ an b'a dɔn a degun ka bon bamakɔ kelen yɔrɔ kelen an ka se ka baara in lajɛ ka se ka tingɔn ka na niveau CSRéf la n'a sera ka sɔrɔ yen nɔ fana a bɛ caman bɔ jama fanga fana na jama bɛ cari an kan kosɛbɛ ni patience yɛrɛ tɛ dɔw t'a faamu n'i y'a fɔ k'i ka bɛɛ vacciner o ka teli mais ka tila ka carnet ka a sɛbɛn o de bɛ temps ta dɔɔni o de y'a to an b'a fɔ u ka patience ta dɔɔni mɔgɔ kelen kɔni mana don i bɛ bɔ n'i ka carnet ye i nɔfɛ o jour bɛɛ la an ye caman améliorer baara in na fɔlɔ mɔgɔw tun bɛna vaccin kɛ dɛ wula fɛ 15 heures u bɛna u ka carnetw minɛ mais distance in ka jan cogo min na an b'a fɔ u ka mɔgɔ kelen mana don n'u ye vaccin kɛ u bɛna u ka carnet minɛ carnet bɛ d'u ma an b'a ye kɔlɔlɔ minnu bɛ anw da la baara in na o ye patience baliya ye an b'a ye jama ka ca effectivement mais caman t'a faamu k'a fɔ n'i ye vaccin ninnu kɛ date ko de b'a la normalement n'i y'a kɛ kalo kelen kɔfɛ i man kan tɛ ka na tuguni carnet kan ka to i bolo o de y'i ka tagamakɛla ye e kan ka voyager ni carnet in de ye n'i y'a ta don min na dɔrɔn i b'a foto ta i ka telefɔni kɔnɔ i bɛ voyager n'a ye tɔgɔ bɛ yɔrɔ minnu na vaccin bɛ yɔrɔ minnu na date fana bɛ yen nɔ kɔlɔlɔ foyi tɛ k'a la o bɛ se ka dɔ bɔ an ka jama na an b'a ye fana vacances de fɛ jama fanga ka bon an ka centre in na o kɔnɔna na yanni vacances ka se ni temps dɔɔni b'u bolo u bɛ se ka na vaccin kɛ u bɛ n'a fɔ u bɛ passeport labɛn cogo min na u ka document ninnu labɛn u bolo dɔɔni dɔɔni n'a b'u bolo so kɔnɔ a b'u permettre jama tɛ caya an fana da la kosɛbɛ carnet in kan ka minɛ i n'a fɔ u ka passeport b'u bolo maralen cogo min na n'u yɛrɛ ye carnet in sɔrɔ ka se ka plastique kala da la u k'a agrafer u ka passeport kɔfɛla la ou bien kadante yɛrɛ kɔfɛ comme ça a bɛ kɛ document document min tɛ ɲamatunu la passeport bɛ scanner u bolo telefɔni kɔnɔ cogo min na ka carnet in fana scanner u bolo parce que u ka document de don kan ka voyager ni min ye an bɛ minnu ta bɛ tunun gɛlɛya dɔɔni min b'an kan yan o ye digitalisation baliya ye o dun alihamudulila an bɛ k'a lajɛ an kan ka site kura min sɔrɔ yɔrɔ mana se ka digitaliser an b'a ye kalo fila ou bien kalo kelen kɔfɛ minnu ka carnet bɛ ɲamatunu la n'u sera an ma an bɛ système lajɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ a bɛ système na a tigi vaccinéna nin mois in na an bɛ se ka a ɲɔgɔnnabila dɔ dilan ka di ma mais a tɛ se ka kɛ fu kɔnɔna ani vaccin fana n'i y'o kɛ a n'o prix fana tɛ se ka kɛ kelen komi État yɛrɛ ye vaccin wari nɔgɔya voyageurs bolo cogo min na. Nin tun ye Umu Tarawele ni tun y'ale kan ye Banantu kɔrɔ kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen n'u bɛ taa n'u bɛ taa taamaw la boloci baara min kan ka kɛ yen o kɛnɛya tigilama y'ale ye kuma tɛ dɔwɛrɛ ye o wulikajɔ minnu b'u fɛ sen na a baaraw bɛ kɛ cogo min na hali bi wulikajɔw ka se ka kɛ ni ka se ka baara ni ka se ka n'u don n'o y'a kunba ye ala k'a tilaw ni k'olu sabati n'an bɔra ye bi mɔriya kuma cayara bɛɛ lajɛlen ko ko ne ye mɔri ye wa mɔriya yɛrɛ ye mun de ye an ɲininkali kɛ laɲɛya keyita la ka bɔ jɛnɛ suwa n'a sigilen bɛ san lafiyabugu laɲɛya keyita moriya ye mun ye an k'a yɛrɛ lamɛn moriya kɔni ale ye mɔgɔ mago dilan de ye ni mɔgɔninfin kɔnna ganna ka na i ma diɲɛ ko o ko la i bɛ lajɛli kɛ a la n'a ko bɛ dilan dilan cogo min i b'o de ye lajɛli kɔnɔna na moriya filɛ nin ye ala tɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ minnu bɛ yen n'u ma dɔn a misali ye giniyati hamitu Urufadi, Nuru Samai, Izabur Kaharu, Sarasiya, kɔnkɔn dana kifi kafa nanamu ninnu bɛ ala dugulen tɔgɔ ye minnu kuranɛ tɛ kelen a fɔ ma ko lasirali maa tɛ se ka kɛ mori ye f'i ka ninnu kalan k'a dɔn nin fɛn o fɛn filɛ nin n'i y'a kalan i kan k'a jinɛ sɔrɔ ka awurana sɔrɔ ka a kadimu sɔrɔ n'olu y'i kadimuya n'i jɔra mɔgɔ mago dilan kan i bɛ se ka mɔgɔ mago dilan i ala tɔgɔ minnu fɔ ala tɔgɔ telima jumɛn de bɛ ninnu na n'o bɛ se ka mɔgɔ mago dilan sango nafolo ko kosɔn ka nafoloko kuma cayara mɔgɔ caman b'an wele k'u bɛ weleliw kɛ nafoloko la k'a ti ɲɛ dɔw ko nafolo baara yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye e bɛ mun f'o la nafolo baara ye tiɲɛ de ye nafolo baara dalilu hakika sigasiga foyi t'a la o ye barikoto de ye min bɛ ne bolo ale sigilen tɛ k'a fɔ nasi dilen ma walima sɛbɛn dilen ma ale sigilen t'o la i b'ale wiridi mɔgɔ ye tile saba wiridi bi yen tile wolonwula wiridi bi yen tile tan duuru wiridi bi yen tile bi naani ani duuru wiridi bi yen a bɛɛ n'a fanga degere de don mɛ nafolo filɛ nin ye ala tɔgɔ bɛ se ka nafolo lase mɔgɔ ma k'a ta nafolo fitini fo miliyariw mɛ a bɛɛ ni lajɛlen n'i ka se de don nafolo baara ye tiɲɛ hakika de don ni mɔgɔ min ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye i b'a fɔ ko baara tɔw fana de tɛ tiɲɛ n'o tɛ nafolo baara dalilu camanba de ne bolo min bɛ nafolo karaba ka di mɔgɔ ma an bɛ ka barihutu min kofɔ tan i t'a wiridili kɛ maa si ye jamana kɔnɔ walima jamana kɔ kan n'a ma perewu a tɛ se nasi ko ma a tɛ se sɛbɛn ko ma n'i ye ne wele an bɛ kuma kan a tile saba n'a sɔrɔ i se bɛ kɛ o de la walima i se bɛ se tile wolonwula de la walima i bɛ se tile tan duuru de la fo ka taa se tile bi naani ani duuru ma n'an kumana n'an bɛnna min kan n b'o wiridi k'i ye barotu bɛ nafolo de karaba adamaden e mɔgɔ min bɛ yen i mago b'a la ka sanu karaba barotu b'o de karaba ye i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ e mɔgɔ min fana b'i mago bɛ nafolo la a b'o de karaba ye mɔgɔw kamanagannen bɛ kamanagan mana kɛ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn bɛɛ nafoloko ye an tɛna ɲini ka da nafoloko aladeli la ne ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ camanba bɛ yen minnu bɛ yen n'u dala a la sababu de don i b'a ɲini f'i ka taa se mɔgɔ ma mɔgɔ min y'i ka sababu ye ala barika la ne ni minnu donna ɲɔgɔn na nafolo ɲini sira fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ala tanu bi dɔw ko ko moriya tɛ se ka nafolo di maa ma fiyewu ko kuma dama de don ko fulomaniw cayara la moriya bɛ nafolo di mɔgɔ ma a tɛ se ka siga t'a la Dalilu ye f'i ka se a kɛbaga de ma walima a dɔnbaga n'o kɛra i bɛ se ka dalilu tiɲɛ dɔn n'e taara se mɔgɔ ma mɔgɔ min t'a dɔn a bɛ kɛ i ɲɛ na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de ye kelen mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i mago bɛ moriya la walima moriya de ka di i ye i bɛ ji i b'a kalan dɔrɔn n'i y'a kalan i ka sini bɛna ɲɛ i bolo mɛ n'i m'a kalan n'i tora fɛn minɛ na na i ka sini bɛna gɛlɛya de parce que mɔgɔ bɛna ye k'i to yen nɔ en tant que i ka dalilu kɔni ye tiɲɛ ka ban i ka ko bɛ dilan ka taa de parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara k'i fɛ o tigilamɔgɔ tɛna e to yen tuguni n'i mago bɛ ne la ne ka nimoro 92 33

mugan ani seegin bi naani ani wolonwula n'e ye nin kɔnkɔn ne ni e bi ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ ne ka apɛli ta ni ne yɛrɛ tɛ an ka foli bɛ n lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ nin tun bɛ tali kɛ laɲɛ keyita la ka bɔ jɛnɛsuwa n'a sigilen bɛ san lafiyabugu an bɛ don min na ko bi moriya a kɔrɔfɔw cayara bi bɛɛ ko ye mori nka mago dilanbaw dɔgɔyara yarabi ala ala k'an na magoɲɛbaw ala k'an ɲɛsin olu ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'i bolo bi an karamɔgɔ an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn min an ka jamana kɔkan kunnafoni ye an b'a daminɛ ni cadi ale jamana ye ka san ni dɔgɔfcɛ tɛmɛnen ye n'o ye cadi jamana fanga sina Sikisɛ Masara ale kɔni bilalen a jirala k'a fɔ ko a y'a jira k'a fɔ marabagaw kɔni na ni jamana ɲɛma

min bɔra ka kɛ karidon usumani sonko kɔni ale y'a jira k'a fɔ ko a ni jamana ɲɛma n'o ye jomayi fayi kɔni ye k'u ka fɔɲɔgɔnkɔ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko politiki ɲɔgɔn samasama ko o tɛ a y'a jira k'a fɔ k'a kun dɔ kɔni ye misali la fɛn bɛ gundola nafolo min kɔni bɛ di jamana ɲɛma ale ni wasabulon ɲɛma ani minisiri ɲɛma ko gundo nafolo min kɔni bɛ di o ma n'a bɛ wele ko fɔn politiki ko gɛlɛya dɔɔni de kɔni donnen don o baara kɔni kɛcogoyaw kɔni na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ nafolo in kan ka kɛ kɛcogo min na ko ma tɛ ka taa ale dimi sira fɛ k'o de kɛra sababuya kɔni ye ni fɔɲɔgɔnkɔ nana a ni jamana ɲɛma basiru jomayi fayi kɔni ɲɔgɔn cɛ ko maa caman kɔni bɛ k'a kun ta kɔni k'a kɛ politiki ɲɔgɔn samasama kɔni ye a y'a jira k'a fɔ a ni kunnafonidilaw ka lajɛrɛ kɔni na ko a kun kɔni t'o ye ko kunba dɔ kɔni de kɔni ye min fɔn min bɛ wele ko fɔn politiki ye ko n'o ye gundola nafolo kɔni ye ko gɛlɛya de donna o baara kɛcogo kɔni na ko a kunba y'o ye an bɛ dugawu don kɛ bɛn ni basigi ala k'a nati an ka jamana ka fara diɲɛ jamana wɛrɛ kan an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ nin kun ye olu dɔ ye a ni ce umu danbele kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana wɛrɛ ma ala ka basigi barabara sabati